okenekwe anyị ekene gị nwanne m daalụ sọ daalụkwa anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ihe ị maara maka agwụ na ka gị na agwụ gị mara akpakọ daalụ ọ dị mma ana m ekene gị
daalụ ihe dị n'agwụ Abaka. Na-atụfughị oge, onye ị na-anụ onu ya gị na ya na-ekwu bụ Doctor Chief Ifeanyichukwu Christian Anichebe, Ọzọ Enujiọfọ nke izizi n'Agụobu Ụmụmba in Eziagụ Local Government, Enugu State, aka Ichere Eziagụ Worldwide. so na ihe dị n'agwụ agwụ ụfọdụ ya asị gị na ha ma ihe bụ agwụ ụfọdụ ya asị gị na ha ma ihe bụ agwụ agwụ dị ka otu a mmadụ dị ndụ si wee wee dịrị onye a ọ na-aga apụta sị na mmadụ asị gị na appendix and hernia dị ya n'arụ o nwere onye ọbụla bụ human being dị ndụ na-eku ume na-enwerọ agwụ ore sị m onye nke na-enyeberọ nsogbu hmm. maka na ịmarụ fatụ o nwere onye ya asị gị na ya maha ihe bụ hernia or appendix mana onye nke e bilitere ọ ya ama na ọ nyewego ya nsogbu otu ahụ ka agwụ si dịrị agwụ so na mmụọ dị very very important and powerful n'ala Igbo so a sị na onye ọbụla maara agwụ doziri agwụ ya na ọ ga-adị ka o jee na be chi ya ọ ga-adị ka o nwere ọgwụ a gwọrọ ya mana ọ bụghị agwụ ọ bụghị ọgwụ so naanị ihe dị n'agwụ na anwụ o nwere ka igbo si eme agwụ onye na-ejirọ ego nwere ka esi eme agwụ onye jikwanụ ego nwere ka esi eme agwụ enwere agwụ bụ agwụ dibịa enwere agwụ bụ agwụ mmụọ agwụ ajana agwụ arụsị enwere agwụ bụ agwụ ndị ichie enwere agwụ bụ agwụ agwụ ọrụ obodo so agwụ niile abụlọ agwụ abụlọ the same hmm. nwaanyị na-enwe agwụ nwoke na-eme gịnị na-enwe agwụ ụmụazị na-enwe agwụ okenye na-eme gịnị na-enwe agwụ o nwere ihe Igbo na-atụ n'ilu a sị na mmọnwụ kaba nka ọ naa n'agwụ so like now ihe a bụ agwụ mmụọ agwụ arụsị ịbịa na bia mmụọ ịbịa na bia ka a na-akpọ ọzọ a na ụmụnevo ihe a bụ agwụ ya ihe ndị a naanị ị na-afụ n'ite bụ agwụ ndị mmadụ some people na-aga chọọchị ma ọ bụ na-enye idiro ka their parents ma ọ people be ha mmadụ na ha na-eme ihe dị n'agwụ ha nwere ike ibi ebe a nọrọ ebe a doziere ha agwụ ọ nọ obodo oyibo o ọ nọ Lagos o ọ nọ ugwu Hausa o ọ nọ Asia country Ihe agwụ a na-eme agwụ dị in form of a player na-agba bọọlụ na field. Ị gba bọọlụ ọ pịa na net o chigha azụ. Ị gbakwa the bọọlụ ọ pịa na net o chigha azụ. So now wee bụrụ na i dozie the agwụ o nwere any contact Any business ọbụla i ji na-ama agarị gị for ndị na-eme business hmm. gị na mmadụ kpacha nkata ọ dị ka e si eme gịnị wee kpaa ya ị tụa afịa afịa ga-adịrị successful ọ gaa sịrịrị werere ihe ọbụla i tiri aka ọ gaziere gị ka i si mee gịnị wee were onye a now bụ e nwere agwụ for ndị amụma ndị pastors reverend ma ndị ụkọchukwu mana ụfọdụ achọrọ ịma ihe bụ agwụ mana ụfọdụ makwara ihe bụ agwụ ọ bata na be nna ya o dozie the agwụ gbuchere ya ma ebili ọ gakwa n'iru altar ya nde chọọchị ya ihe ọ na-eme crusade wụta ebe ọbụla ọ na-eme ọ na-eflow ọ na-agara ya ọ agwụ ahụ na-eme na ị bịa na crusade ground ị fee hanky ma ọ bụ vibrate ya ma ọ kwuo okwu in terms of the power hmm. people ana-eflow down ọ that agwụ ahụ hmm. agwụ na-adọ people agwụ na-adọ crowd hmm. so ị bịakwara n'onye ji eme dọkịta oyibo i nwere that agwụ ahụ a ga na-enwe ụbara ọnwụ ya death ọ ga-adị ka ya asị na na ịrụ ọrụ ịgwọ mmadụ ọya dịka ya sị na a dị enwetacha help na that ụlọ ọgwụ ahụ hmm. mana ọ that agwụ ahụ na-eme ya bụ ife ị dị na ndị na-arụ mekaniki ndị birikiri hmm. ọrụ aka onye o doro gị anya na ọ bụ a perfect o nwere ike rụọ ọrụ ọrụ tata echi niile ịtọghị na gana bịa ọ na-arụghị ihe because of na o jere dozie ihe ahụ na-eme ya ọ dị ka asị na onye maara ọrụ emere gịnị amaghazi ọrụ mana ọ ma ife ọ na-eme ọ na-eme ụfọdụ ndị chemist nurses mmadụ gbaa ọgwụ injection ọ bịa tuo ọrụ ihe zaa ahụ ike ọ dịka ya sị na ọ bụrọzị ọgwụ ahụ ibe ya na-agba ka ọ na-agba mana ọ because of that agwụ nke ya ahụ ọ ka edozighị ya mana i dozie the agwụ gị ahụ sọsọ mmiri ị ga-ekunye mmadụ even Phensic ka ị ga-enye mmadụ ọ ga-agwọ onye ahụ ọya ọ dị ka aka nke ya bụzi special hand and onye ọbụla nwere agwụ na business ọbụla ọ na-eme ọ ga-azụgide ahịa chi ejie chi efo ya ọ ma na-ala people ga-akwụ na line ọ ga-enwe crowd ị bịazie na ndị ji ya eme ọdịnala o nwere ndị ji agwụ ya in form of agwụ dibịa dibịa meaning that native doctor ndị ji ya eme ya so ndị doziri agwụ fa ọfụma ihe ọbụla ha na-emeru mmadụ ga-eme gịnị ga na-aga and crowd ga na-adị na that eh, chamber onye ahụ and eh, na-abịa ọ ga-adị in form of Catholic church for onye na-eme ya bụ dibịa mana ọ nwere ndị na-arụ mekanik wute atụ spanner mmadụ ga na-eme dibịa na-eme nke ọ na-eme mana ọ na-enwezi isi ọrụ ahụ ọ bụ ya ka ọ na-eme onye na-eme na ụfọdụ megide ihe e kwuru o zuo ọ dị ka ya asị na ike adịghị ya o nwere ndị na-eme ha nwa agwụ o nwere ihe a na-akpọ green snake agwọ green a hmm. ọ nyanwa bụ the sign of agwụ and ọ nyanwa bụ ya sign of nwa children child hmm. ọ na-ewetasi ụmụ ihe ndị a like mgbe mụnwa bidoro mebe agwụ nke m hmm. that green snake ya ji asọ vụkpọọ m anya mụnwa ejego fa o nwere mgbe m bụ a blind somebody na-ada afụ ụzọ o wee bụ that agwụ ahụ ji asọ wee mee gịnị bụkpọọ mụ anya naabọ so ihe m na-agwa bụ na some of ndị niile a nwere ọrụsị na agwụ bụ part of ihe na-eme ndị ahụ ụfọdụ na-adị afụ ụzọ bụ agwụ so na the cause ụfọdụ ihe na-adị agara nke ọma bụ agwụ so na the part of the cause ụfọdụ na-ayịkwanụ ala ndị ala niile anyị fụrụ na-eju n'ime ahịa ebe niile ụfọdụ ndị chọọchị amanyecha ha ma chain ma ndị psychia nwanne m igbochieta azụ ọ bụrụ na iwechieta azụ na omenala some things ama na-ewaste ị ga-afụ nwa agbọghọbịa ịfụ nwa ikorobịa ike na ndụ amanyecha ya chain a sị gị na ha na-eje ụka na chọọchị chọọchị dị mma chọọchị is the first thing but agwụ bụ omenala dị oburu gboo gboo before that eh, the chọọchị ahụ kama na anyị nwa bụ ndị Igbo were ihe dịrị anyị tụ ya n'ime orimiri wee na-asọfazi so na ọ bụrụ that na ọhụrụ chieta azụ nweta ihe bụ agwụ some na-ayị ala ma na-ayị ala some na-ebe na ihe na-esiri ha ike ihe ma na-esiri ha ike some ndị amụma ga na-eflow wee na-aga some ndị doctors chemist ihe ọbụla ha na-eme ga na-agara fa some ndị na-eme nke ọbụla ha na-eme ma ndị na-atụ nka ma ndị na-akpụgasị ma ihe a kpụrụ akpụ all sign of agwụ na-edisturb ha and agwụ a na-etifu ụfọdụ ha aturn to mmadụ somebody so nwanne m agwụ abaka anyị kwube ihe dị n'agwụ na chi ga-eji na chi ga-abọ and agwụ na-enwe okpensi ikenga so i mechaa the agwụ ị transfer ha to okpensi ahụ ikenga ahụ wee gbarụ isi human being maka na agwụ na-aba mmadụ n'ime agwụ na-eme ụfọdụ ndị youth ikorobịa ha na-ese ihe osise ha na-aṅụ igbo ha na-ebi ajọ ndụ ọ na-eme some ụmụ nwaanyị a na-agba akwụna ike ama adị ya ofu ebe ọ ma ebi na be nna ya ọ ma ebi na be nne ya ụfọdụ nụọ di esi na be di ha wee gbapụ ụmụ nwoke ụfọdụ nụọ nwaanyị ha ma ebizi na sọsọ nwunye fa ọ na-eme some men to a drunkard and eh, amaghị mma akpụ ya akpọ ọ bụrụ onye mmanya ya o nwerọzi ihe a na-eme emezi ọ ga-adị after ọ na-esozi ụzọ ọ gbago agbago ọ gbatuo anya ama adị onye ahụ ka any mistake gị na ya ga-eme n'ihe ọkụ bọtụrụ obu iron okpu afụghị isi and agwụ na-eme ụfọdụ to go and steal ya mmadụ ịba n'izu oshi n'ime ihe dị aghaa so ihe agwụ na-acause ọ dị terrible ọ dị too much so ụmụnne m ọ na-adị mma onye nọgide ya jee jụọ ese n'isi onwe ya onye ọbụla ọ bụ na agwụ na-enye nsogbu jee dozie agwụ agwụ dị dị dị good ọ dịkwa bad maka na agwụ ya ejide mmadụ ya destroy ya ya sachaa onye ahụ mana ọ ga-emekwa gị ime gịnị ịbụ a rich man ya ka m ji sị na ọ dị good dịkwa bad so anyị ga-adị thank you enwere agwụ na-ata ọkụkọ o nwere agwụ ọ bụ sọsọ ọjị enwere agwụ na-aṅụ nkwụ enwere agwụ na-adị aṅụ nkwụ E nwere agwụ na ọ bụ ebili, o nwere agwụ ọ bụ nkịta, o nwere agwụ ọ bụ mmiri. Ya ka m ji sị gị na agwụ abaka nọọ iweta agwụ nke ọbịa na-eme onye somebody. Mm. So daalụkwanụ, anyị ga-adị. daalụ sọ Iya. enwere ka i si kwu na na onye ọbụla a mụrụ n'ala Igbo nwere agwụ Exactly. na e nwekwara ndị agwụ na-enye nsogbu nwekwee ndị agwụ na-adị enye nsogbu Exactly.
onye agwụ adị enye nsogbu o nwere o nwere importance o nwere need na onye ahụ ga-arụ agwụ agwụ ya ebe agwụ na-adị enye ya nsogbu nwanne m anyị kene chineke m ji si nọ chineke nna bụ the- bụ the first well ị bịa na some ezinụlọ gasị enwere ndị nna nna nna ha nwụnyalụ na gịnị na chọọchị n'ụka o nwere ndị na-amụrọ ihe bụ omenala ka m na-akọrọ m hmm. ha amaghị ka esi agọ ọjị papa ha agọnụbere ọjị o nwere ndị nna ha bụ ụkọchukwu reverend father o nwere ndị nna ha bụ whatever ha anọrọ into culture omenala hmm. ewetago so ndị dị otu ahụ amaghị ihe ndị a na-ekwu ihe ndị a ga na-efe ha efe na ntị ha na-understand o nwere ndị nna ha meburu ihe mana because of na chọọchị abịago ụfọdụ demolishiri ihe dị na na be fa ha nọzialụ n'ishi somebody bi n'ụlọ without light o nwere ihe ọbụla ọ na-eme o mee elu ma ana ọ ga-anọkwa inside area ahụ ọ nọ ọ hụ ebe o ji azụ eje so na some of ndị ahụ na-amarọ ihe bụ agwụ nwanne m ana m eme ka ha netu anya ana na agwụ dị abụrụ agwụ dị Hmm. agwụ abụrọ a bad thing n'ezigbo ihe ma ọ bụ bụrụ ajọ ihe agwụ bụ na mgbe e kere mmadụ mmadụ wee bịa ụwa mụọ mmadụ mmadụ wee pụta ihe hmm. o nwego agwụ agwụ bụ ihe ọma na-eso mmadụ mana ọ bụrụ na i nwetarọ that agwụ ahụ ọ bụchazi egwu something kwesịrị na ị ga na-emepụta ka ị ga na-emezi ọ dị ka ihe ị na-eme a na-agba gị aka ekpe ụfọdụ tọnụzi ya ọ sị na ọ somebody na-eme ya hmm. na ọ nwanne nna ya na ọ nwanne nne ya o nwerọ onye na-eme gị na ọ na ị ka afụrọ ihe na-eme gị ebe o si so nwanne m na ọ ihe dị n'agwụ ka m mee ka ị ma na o nwere ndị maara agwụ nwee ndị na-amaghị ya Nwe- and the cause bụ na ụfọdụ ndị nna ha na-emerọ ihe ọdịnala anọghị into agwụ so na ọ ya nwa daalụ sọ thank you mgbe anyị nọ na be gị e nwere nwoke gị na ya na-akpa unu a na-ekwu o wee gwa gị na na ọ nwaanyị a lụọrọ ya agwụ ị na-akọwara ya na ọ dịrọ mma nwaanyị ịlụrụ mmadụ agwụ achọrọ m ka i metụ aka n'okwu ahụ nwanne m
ahịa na-azụ ka ọ ma mgbe o ji azụ a sị na ofeke adị ekpunye dibia okpu n'isi ofeke agakwa na-eje ekpunye igwe obodo okpu n'isi ee ma o nwere some certain things ụfọdụ na-eme na-agba aka ekpe e nwere ihe a na-akpọ eze nwanyị e nwere ihe a na-akpọ native doctor dibia e nwere ebe eze nwanyị ga-arụ ọrụ ruo ọ gbaa breki e nwere ebe dibia bụ nwoke ga-arụ ọrụ ruo o nee anya n'azụ mana ụfọdụ ndị na-eme eze nwaanyị na-arụzi ọrụ chọọ ka ha wee rụkararịzie dibịa bụ dibịa bụrụ nwoke so now wee bụrụ na nwoke na-eme dibịa ga-emerụ nwoke ibe ya agwụ mekwere onye bụ eze nwaanyị gịnị agwụ nwoke bụ dibia ga-astand onye chọrọ ime dibia ka ọ na-afụkwa asaa na abụọ mekwee dibia nwoke bụ dibia ga-eme nwaanyị na-eme eze nwaanyị ka o mee that dibia ahụ ndị fụọkwa gịnị asaa na abụọ mana o nwere ihe na-emenụ mgbe ọbụla mmadụ ji eziokwu arụ ọrụ ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo n'ihe ụfọdụ bụ friendship oyi akwamiko mpako na-eme ụfọdụ ha adịghị enwetacha ihe kwesịrị na ha ga-enweta n'ihe ụfọdụ nwere ike na-asị na dibịa adịrọzi n'ụwa dibịa dị n'ụwa mana ejighị eziokwu nke ga-eri gị ọkụkọ kwuo na ọkụkọ nke ga-eri gị ọjị kwuo na ọjị likely be m o nwere afa m ga-agbachara gị that man bịara be m ọ chọrọ ka a nọrọ be m wee mee ya wee sị ya no ụzọ ife naanọ m gaghị eme ya na be m na ọ na be gị bụ the right place ma ọ bụ ị chọrọ ka ị fụ ife ya bụ ihe na ọ sọ ofu ihe ebe ahụ ka mụ nwa ga-emeri gị ebe a ya ị dị truth n'ihe ị na-eme ị ga-afụ ife na-return back nwoke mechere nwaanyị ọgwụ dibịa ọgwụ ọdịnala ihe agwụ hmm. ọ chọọ ka ya wee use ya o nwere ka onye ahụ esizi wee gaa n'iru ma nwoke ahụ megburu ya o ma nwaanyị ahụ e mere ya hmm. that thing ga-agba ọnyụpa ọnyụpa maka na ọ bụghị ihe mmụọ na elu chọrọ ka e mere ebe ahụ ha ewegoru oyi na mpịtọ destroy ya the power understand me now ọ bụrụ na na mmadụ niile ga-adị straight forward jide onwe gị were eziokwu gaa to the point rụọ ọrụ chi ga-eji chi ga-efo ị ga-afụ ife ya now nwaanyị nọ nda emanụ so nwaanyị ọbụla bụ eze nwaanyị nwere ebe ọ ga-arụ ọrụ nke ya mana ọ bụrụ na ọ like ka m were ihe na kịta mụ nwa dị m chọọ ka m mee dibịa mee ihe ọdịnala ọ bụrụ nwaanyị ya abịazịbịa standịa m doziere m agwụ mee nke mba the power adịrọ up the power dị down mana ọ ndị ahụ na-eme na ha na-eme biznes ndị ahịa ogologo ụzọ hmm. ọ ha na-arụ otu ọrụ ahụ so ọ bụrụ na nwaanyị ama abịa meerụ nwoke agwụ ọ ya eji mee gịnị wee mee ihe ọdịnala ọ nwoke ya emerụ nwoke agwụ nwoke ya emekwarụ nwaanyị not nwaanyị ya emerụ nwoke bịa rụọ ọrụ nwoke agwụ mgbọrọ nwaanyị bịa rụkwuo n'arụsị obodo nwaanyị abịazie ka ọ rụọ arụsị obodo ma ọ jee rụọ ọrụ ndị ichie nna nna ya na iji kwalifai ya Hmm. so o nwere ebe ọrụ nwaanyị ya eme gịnị Ejedebe. ga-ejedebe so nwaanyị na-eme eze nwaanyị ga na-esi ọgwụ na-agwọ ụmụ ọya dị iche iche Hmm. na-eme ihe ndị otu ihe ndị ọgbanje Ihe mmiri. ihe mmiri n'ụdị ma ụdị ọbụla na-achụpụ aja o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ọnwụ wee pụba agụ ya idupụ uke idupụ ihe ike ime ihe taim kwesịrị na a na-eme o dipendịkwara otu ọrụ mere gịnị wee mara onye na ọ bụrụ ọrụ mara eze nwaanyị a mara eze nwaanyị a e kere ọrụ eke ee hmm. o nwere ndị ọ bụ nta ka ha na-ewepụ o nwere ndị ọ bụ ichi mpu ka ha na-echi o nwere ndị ọ bụ mm, isi ọgwụ o nwere ndị ọ bụ ịgba ọkpụkpụ ya na ụdị dibịa gasị na eze nwaanyị ahụ o nwere ndị ọ bụ ngwongwo ihe e ji eme dibịa ka ha na-azụ bụrụ afịa so mana ị ga-afụ ụfọdụ eze nwaanyị ha ekpuru okpu ndị nze na ọzọ n'isi ị fụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị eze nwaanyị ha etinyecha okpu ahụ abụba ugo n'ụdị ya chiri ọzọ hmm. ma ọ bụ gbuo ichi ya o mego extent gafee the level nwaanyị so otu ndị ahụ ana m afụ ha mana ihe nọ n'ụwa bụ nke onye na-eme na gịnị ya dịrị ya so mana ọ bụghị ihe dị right ịfụ eze nwaanyị o yiri trouser yiri up and down hmm. yiri trouser dịka ka nwoke kpuru akụpe wee kpuru m okpu ịka ụmụ nwoke kafe ka ụmụ nwaanyị kafe ya eze nwaanyị nke ahụ acrossgo boundary ya o jikere ezi onwe ihe eji mara eze nwaanyị bụ nza instead of ọ ga-eji akụpe ndị ọzọ o jiri nza instead of ọ ga-ekpuru okpu ndị ọzọ o were ukwu akwa o nwere ka esi agwụ ya ka aju iji gosi na eze nwaanyị ka ọ bụ anyị ekenekwa elu so eze nwaanyị kịta na-eyizi trouser ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị normal bụ uwe mwụda garment normally ọ ihe eji ama eze nwanyị white yellow red ya hmm. ma ọ bụ onye nwa eyiri ukwu akwa ma ukwu akwa as nne nwanyị ndị ahụ chiri echichi like ndị dịfa chiri ọzọ hmm. ma ọ bụ ndị echiri eze nwaanyị ahụ echi hmm. ha na-agba owu n'ọkpa single owu not double owu